chaka ndiye ndi chimenechi chikupita kumapeto lero ndi pa 28 disemba ndiye nkumafunsafunso nkumati kodi iwe mzanga wosauka pamene chaka chikupita kumapeto wapangapo chani chopindulira dziko lako wapangapo chani chopindulira family yako wapangapo chani chopindulira iwe mwini chifukwa mavuto amene ali muno mmalawi ndi atonse koma amalawi ambiri timasankha kukhala chete kumangolankhulira m'mimba osafuna kuyima pa chilungamo Amalawi ambiri apita ku chiwonongeko chifukwa cha mantha mu dziko la democracy. Ndimanena mobwereza bwereza kunena kuti dziko ili si la munthu. Dziko ili wina ache asamalitenge ngati ndi la ambuye ache kapena la amache kapena la atate ache. Dziko ili ndi la ife tonse amalawi. Choncho ndikukufunsa iwe nzanga kunena kuti mu 2024 Wapangapo chani chimene chapindulira moyo wako? Wapangapo chani chimene chapindulira banja lako kapena mtundu wa kwanu? Wapangapo chani chimene chapindulira dziko? Tiyeni tiziphunzira kuima pa chilungamo osamapanga mantha mu dziko lako chifukwa m'Malawi muno muli mavuto woopsa amene ngati ife sititengapo mbali antongwetongwe amenewo atitola. Tsoka kwa iwe amene umangoyang'anira zinthu mu dziko lako osatengapo gawo. Chifukwatu ngati kuli anthu onama koopsa mu dziko lino la Malawi komanso pa dziko lonse ndi anthu andale. Choncho ndopofunikira kuti ife Amalawi tiziyima pa chilungamo osamaopa andale atitola kwambiri. Andi mwina funsonso lipite kwa andalewo kunena kuti kodi inuyo mwapangapo chani? pa ma promises onse amene mudawalonjeza anthu nthawi ija munkapanga kampeni kuti mulowe mboma mulibe china chilichonse muli anthu osauka mukumachita kumvesa chisoni enanu mafuta olodzola mulibe koma lero mwabaiba ndalama ndiye mukuwatenga amalawi ngati zitsiru munthu wina aliyense wa nzeru wa bizinesi amapanga stock taking kuti bizinesi yake iyende bwino pakutha pa chaka amayenera apange stock taking ngakhale lo bungwe la mra limachita encourage anthu kuti azipanga stock taking aziona azichita balance kodi bizinesi yanga kutha kwa chaka yayenda bwanji Funsonso kwa inu andale nkonena kuti kodi mwaasogolera bwanji a Malawi? A Malawi mwaasogolera bwanji? Kodi zinthu zimene mudawachita promise a Malawi mwazikwanirisa? Zija munkaauza kuti muzidya katatu pa siku, a Malawiwo akudya katatu pa siku? Zija munkanena kuti muzathana ndi akatangale onse, Kodi chaka cha 2024 mwakwanisa kugwira ntchito za katangale kapena iye ayi mwapitisa katangale patsogolo? Izi ndi zina mwa izo zimene inu andale munayenera kuti muziziyang'ana ndi kumazifunsa nokha ndi kumaziyankha. Ndithokoze kwambiri kuti kwa nthawi yoyamba taonapo Minister of Information akuvomereza kunena kuti nyanja tagulisa komanso mapiri ena tagulisa ndi cholinga kuti tipeze mafuta amalawi ambiri tidali ndi mafunso ambiri poona kukhala chete kwa chakwera kodi chachitika nkhani ya nyanja ndi chani koma tithokoze kwambiri minister of information afana mose kunena kuti mutafunsidwa ndi mtolankhani wa pa mbc kodi kodi vuto la mafuta mulithesa bwanji ndipo mafuta azatha liti mwanena kuti ayi padakali panopa tili pa mdipiti wogulisa zinthu zathu chifukwa popanda forex ndiye kuti zinthu sizingayende bwino muno m'malawi kodi zogulisazo ndi chani mwatchulapo za nyanja ah, komanso mwatchulapo za mapiri kusonyeza kuti mapiri ena ngati phiri la mulanje ndi mapiri ena otchuka agulisidwa agulisidwa komanso nyanja ya, ya, ya leki malawi nyanja yathu ya malawi imene mawiki yapitawa yapezedwa kuti yatengedwa ndi dziko la tanzania ifetu tinkadabwa kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani purezidenti wangokhala chete sakulankhulapo china chilichonse koma inuyo a minister of information tikunyadireni kwambiri tikunyadireni poyima pa chilungamo powauza amalawi pa pulogalamu imene ijayo kunena kuti mwagulisa nyanja komanso mwagulisa mapiri ayi tikuthokozeni chilungamo chake amalawi tachidziwa koma ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ngati mwagulisadi nyanja imeneyi siku lina ikuvutani makamaka apa tikupita ku kampenipa, imeneyi ikuboolani m'mimba chifukwa nyanja imene ija siyokambirana nyanja imene ija siyanu nyanja imene ijasiya chipani cha mcp ndi nyanja ya dziko la malawi andi palibe amene ali ndi mphamvu ndi ulamuliro ogulisa nyanjayo ndiye ngati mwapangana tha- ndi a dziko la tanzania ndikupanga madhiri yanu ife tinkadabwatu kodi dziko lidi lili ndi ame dziko lili ndi atsogoleri kuwaona a tanzania akumanga doko pa nyanjapo kuwaona a tanzania pano alamula ah, ana am'masukulu kuti aziphunzira kunena kuti nyanja ija ndi yawo ayi tikuthokozeni a minister of information powasegula amalawi m'maso kuti mwavomereza ano mwa, mwa tsopano mwanena chilungamo pa mbc exclusive atakufunsani msikana uja kuti kodi vuto la mafuta tilithesa liti inu mwaulula kunena kuti ayi apapa tapeza zinthu zogulisa ina mwa iwo ndi nyanja tikuthokozeni kwambiri tipemphenso ma ministers ena mutengerepo phunziro mutenge zimene apanga a minister of information powulula mwachisanzo teni tipite ku ministry of health ku ministry of health kuli mavuto opsa ndipo ngati kuli munthu amene amakumana ndi mavuto ku ministry of health ndi health worker amene ali ngati health surveillance assistant aja okolopa muzipatala awa amavala za giriniwa ndi anthu amene amatengedwa ngati agalu awa ma ground labor amatengedwa ngati agalu sasamaliridwa ata ndipo makayekaye uyu health worker yu kupatula kuti kuchipatalako kulibeko mankhwala kulibeko mabandeji kulibeko ngakhale olo- uz- ma- mapaketi oyikiramo mankhwalawo aliyense ngati mankhwalawo angapezeka kumamangidwa mu tishu akumangidwa mu nyuzi koma ngati kuli munthu amene amazunzidwa kwambiri amene saganiziridwa ndi health worker tapitani ku matawale kuchokera pa 17 a disembala kunali briefing yolembesa maneti yochita rejista anthu amene akuyenera kuti akhale m'matabuleti kaya ndi kampeni kaya kaya ndi zomwezi zobera zisankhozi panopa kwayambika system ina imene ma health workers aphunzitsidwa how to use a tablet tikunena pano kuchokera pa 17 disembala 18 disembala ma health worker a ku matawale ku zomba analowa mkalasi ndi kuphunzitsidwa how to use a tablet kuti achite register anthu maneti maneti omwewatu kumachita register anthu ndipe- ndi- ndi pempho langa ngati ngati isali pulani yonena kuti uh, muberenso zisankho pochita register anthu ndikumanamizira maneti koma nkhani imene mwina ndi ya siku lina koma nkhani imene tabwerera pano ndiyonena kuti musamawatenge ma health workers ngati ndi agalu musamawatenge ma health surveillance assistant ngati ndi anthu osafunika ndi amene ap- achita promote nkhani za umoyo muno m'malawi kwa zaka zambiri ena inunso muli m'maofesi mwanu musakugwira ntchitoyo lero mukukawatenga anthu kukawalowesa mkalasi kwa 2 days ndi kuwanamiza kuti aliyense azilandira 36500 kuchokera pa 19 ndi kukawalowesa ku field ndi kuyamba kugwira ntchito yoyo yotolera mayina data ya anthu okuti azalandire maneti maneti yakeyonso mmati mukawachita register anthuwo simmaapasa manetiwo kwa 3 times now kwa nthawi yochulukira katatu munawalemba koyamba simunawapase munawalemba kachiwiri anthu aja sanalandire maneti munawalembanso kachitatu panopa mukupitako kachinayi ndi matabuleti pamene tayandikira zisankho ndikumakawalembesa anthu uh, zuwa likumenya anthu osadya chamamawa kumakawalem- kumakawagwiritsa ntchito after 5 days akugwira ntchito mu field mamawa ndi madzulo osadya mwapezeka kuti mwasinthira pologalamu kunena kuti iya iye amene wo asapitirize kulemba koma an- akakhale anthu akumizi kwambiri ma health workers a mmizi ndi amene atazikapitiriza pologalamu imeneyi yolemba anthu kumayika mma- mmatabuleti ndalama zokwanira 300,000 anthu aja simunawapase ndikumafunsa kuti kodi minister of health uliko zokuti anthu ako akuzunzika not only in matawale koma ngakhale ku nsanje mukumawanamizira anthu a global fund kuti ndi amene akupereka ndalama ndalama zosakufuna kuzichita lilizi anthu akuzunzika kwambiri mukuwanamiza kupita ku field kuchokera ku nsanje kukafika ku chitipa kuli programu ya maneti imene anthu ake simukuwapasa ndalama makamaka ndi system imene mwayamba inu masiku ano yomanamizira kunena kuti ndalama tikuyikirani mufoni mufoni yee ndalama zo sizibwera ndi awawa aku Zomba ku Matawale azunzika anthu kwambiri ma health workers ndipo chilungamo chache nchonena kuti ma health workers akudandaula ndipo adandaula kwa president owawo wa anthu osauka kunena kuti agwira ntchito yapwitika ndipo ndalama zonse kwa DHO azidya ndalamazo kuzomba ndikunena kuti inu a- a- a- achi- a- akhumbize chiponda muziwe kunena kuti a- kwa DHO akuluakulu aku, aku ministry muziwe zimenezi kuti DHO zomba yadya ndalama za ma health workers ndipo siku zomba kokhako iyayi ngakhale ku chikwawa ngakhale ku nsanje ngakhale ku mulanje ku phalombe chiradzulu tupite ka ku- ku mzimba kumeneko ndiye amatenga anthu akumeneko ngati ndi ankhwere ku ministry of health anthu akuzunzika koopsa monga mmene ama akuzunzikira ku mini- kujeni ku polisi tikunena pano ku polisi sonako anthu ambiri akuchita resign ndiye muzifunse kuti kodi ntchito ija tinkanena tili ana kuti when i grow up i want to be a policeman i want to be a police woman anthu akuyithawa chifukwa chani treatment imene mukupereka kwa anthu masalarezi awo ochepa kuwazunza anthu ngati ndi alonda koma chikhalirenicho ali apolisi tikapita ku army ko ndeyi ndiye bola tunundwe tunundwe nundwe ndi amene anayigwira army anthu ankamva kukoma si izi zilipo masiku ano zizingokhalira lero malawi mawa kenya kenya iye ali ali ku ujeni ali mozambiki mozambiki siku linalo uyo ali ku netherlands angoyendayenda zikoli ku army kumenekoko choncho inu aku ministry of health mukuyenera muziwe kunena kuti ma health workers akuzunzika awa amavala za green wa amakolopa ama- amakolopa zonyasa muzipatala ngati kuchipatala ngati kamuzu central mzuzu uh, queens ndi zipatala zosiyanasiyana muno malawi anthu ena aja ana- anapeza pakana matenda chifukwa chofuna kupulumutsa miyoyo ya anthu koma anthu amene aja olo kuti muwapatse ma allowance ayi mmagawana nokhanokha afiti inu apo anthu anu andale abe inunso mube ndizomvesa chisoni kuyang'ana private sector kuyang'ana azilonda boma linakhazikisa minimum wage kunena kuti minimum wage ndi 100,000 koma mukachite cheki muona kuti azilonda ambiri akumalandira 50,000 35,000 salary yake imeneyoyo akakhala kuti mulondayo walandira ndalama ndi 70,000 yet boma lili ndi maximum i mean minimum wage imene ndi 100,000 tikuzuzana mok- tokhatokha tikapita mwa amwenyemu nde hii hii siyayi nkhani imeneyo isiye mwene mwa amwenyemu nde anthu akuzunzikamo koopsa amalandira pa wiki paja 2000 ati amenewo malipiro akamachoka every saturday ngati lero masana amaseka amwenye ambiri 2 koloko kapena 5 koloko amampasa munthuyo 2000 kumaganiza kuti kodi 2000 imeneyi ana akadya akadyesera pati kodi 2000 imeneyi renti ikakwana anthu m'manyumbamo akukhalira kudya bo, a- a- bonya iyayi akachita mwayi akadya bonyayo kapena iyayi tinene kuti anthu akukhalira soya pieces osakhala sosia- soya pieces ujo wa m'mapaketi ayi uja akumabwera muthumba ujayo kumango anthu kumangomuyeza pa sikero kapena kumamuyika m'mabawa m'mabawa anthu ndikumagula anthutu m'malawi muno akuzunzika abale anga mukamakhala kubomako anthu akuzunzika pamene mukumapanga mapulogalamu anu okuba pamene mukumapanga ndale zanu pakana lero mukupitirizabe kuma kumaatuma anthu kumagula za nzika yeti registration process munayimika mukutumabe anthu kumakagula za nzika mukutumabe anthu kumakagula zovotera samalani anthu muziwe kunena kuti anthu akuzunzika muno mmalawi lero li anthu akukhalira kumakagula ufa kuugula ufa wa, wa, wa mpaketi yaying'ono kumakaphika nsima kumva chisoni ndipo inu makampani amene mmapanga soya pieces mukamakhala kuti mu soya pieces muja mukusiyamo mpweya mukulakwa zimene zijazo ndi ena mwa madaliso anu ndi chifukwa chake mwina machini anu samaonongeka anthu akudalira zomwe zija kudalira zomwe zija kumadya zimene zijazo soya panopa ndi mmene avutira mafutamu paliponse m'malawi muno china chilichonse chavuta ndiye ndikufunsa kuti mukupanga stock taking inu anthu andale mmapanga stock taking chifukwa mutapa ngati mmapangadi stock taking mukanaona kuti zimene mmalankhula zija ndi zoona mu last week a mcp anali pa press conference kuzuzula chipani cha dpp kunena kuti sichikupanga bwino lero leroli tikunena pano mupite pamponera mukapeza kuti a mcp anayitana onse a utm kuwauza kunena kuti amene munamsapota kabambe atabwera ku chipatala komanso munamulesa kulankhula onse achoke kumponera ndiye zikolo zikolo likhala bwa zimene amanena akuluakulu anu pa press conference paja ndi zimene mukupangazo zikugwirizana eh? ku mponela kuli uchisiru kwambiri ndi kumenenso kwapita fetereza wambiri mabagi ma, ma mabagi mabagi ma thousands ma millions a fetereza kumanama kuti ndi ma mega farm koma anthu munthuyo akulandira 1500 bags ya fetereza munthu mmodzi ku mponela ndi kumene kwachuluka uchisiru kwambiri ngakhale wa neef wu a neef ambiri amene achita benefit ndi aku mponela iyitu neef mwayilowesa ndaleyi kodi tiululatu zambiri neef iyi kupanga zinthu zoopsa neef ndiulula tsopano mayina nditchula katundu amene muli naye mwaba inu nthawi imeneyi katundu amene mukupanga inu madiru anu kumeneko ko ndalama zimene zikupita ku chipani zonse tiulula sitikunyengereranso munthu iyayi tikunenatu neef iyi mwayisintha makalazi kuti ngati mukufuna kupanga ma t-shirt ndi a green a red kapena a black neef tu imeneyoyo mwayisandutsa tsopano neef ija ngati ya chipani ndikupempheni kunena kuti chaka ichi cha 2025 you must walk the talk nonsenso wa zipani musamalire masupporters anu makamaka awa amene amatchedwa kunena kuti anthu anu amene amakuyang'anirani ma monitors muwasamalire tikunena pano zipani zonse kupatula awa okubawa simunawapatse ma monitors ndalama zawo kuchokera ku PP kuchokera ku UDF kuchokera ku Aford kuchokera ku DPP ma monitors akudandaula kwambiri UTM mkati kudandaula kunena kuti ndalama zawo simunawapatse ngati le pakana lero ine ndimangoyima pa chilungamotu zompweteka zimpweteke zomusangalatsa asangalale nazo kumene ndimangoyima pa chilungamo kuti amalawi akuzunzika kwambiri mu dziko lawo bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje